príosúnaí mé den saol digiteach agus mar rabhadh daoibh go léir, ní bheidh cur i láthair ildaite gníomhachtúil agamsa, so is féidir sos a thógaint do bhur gcuid súile ar feadh tamaill. Is mise Séamus de Búrca agus is mise Cathaoirleach ar Ghlór. an Churraigh agus táimid ag cur an Ghaeilge chun cinn i lár an chontae, mórthimpeall ar Churrach Chill Dara ach go háirithe i mbaile Chill Dara, Droichead Nua, Cill Chuilinn, Campa an Churraigh, Mainistir Eimhín agus Ráth Iomgháin. So i ndáiríre. Sciar mór i lár an chontae atá sa cheantar bardasach seo le bailte móra agus bailte nach bhfuil chomh mór san. So táimid i mbun deiseanna cainte a chruthú agus imeachtaí a eagrú. So táimid i mbun cogaíocht ar son na Gaeilge, cogaíocht ar an dtalamh. Seo an 'ground war' mar a deireann siad sa saol pholaitiúil. Bog ar aghaidh. So, cad atá ar siúl againn? Seo liosta de imeachtaí rialta. Gach Luan bíonn teacht le chéile an Luain againn i mBaile Chill Dara agus bíonn sé sin lonnaithe i mbialann am difriúil gach Luan. So, bíonn an méid is mó daoine ag. a mbeidh cloisint leis an Ghaeilge agus ag rá go bhfuil, ó na, tá siadsan ag labhairt Gaeilge, gur rud normálaithe é timpeall an bhaile, go háirithe timpeall an Cearnóg an Mhargaidh atá i lár Baile Chill Dara. Lón na Céadaoine i Droichead Nua gach Céadaoin. Bíonn ciorcal comhrá againn sa Riverbank i Droichead Nua, sórt ciorcal comhrá do foghlaimeoirí, gach coicís. Tá gach, an chéad Déardaoin de gach mí, bíonn Pop Up Gaeltacht againn i dteach tábhairne i. Droichead Nua. An dara Céadaoin de gach mhí bíonn cluiche cártaí againn i nGaeilge i mBaile Sonáin agus sin an-úsáideach mar bíonn daoine ag smaoineamh ar na cártaí ach bíonn an subconscious ag obair as Gaeilge so tá sé an-mhaith don Ghaeilge. Ní bhíonn aon airgead i gceist dó. An Satharn deireanach de gach mí bíonn Bricfeasta an tSathairn againn i gCill Chuilinn. Agus an dara Aoine de gach mí bíonn Pop Up na Sairséalach againn i nDroichead Nua. So sin Club Theach na Sairséalach, Sarsfields. Tá sé tosnaithe againn anois ar feadh cúig mí nó mar sin. So seisiún ceoil agus Gaeilge. So ehm imeachtaí eile, tá Club Leabhar againn. Níl gach éinne sa Club Leabhar ach tá, grúpa an-dílis againn ansin. Tá sé sin ar siúl anois ar feadh timpeall dhá bhliain, leabhar nua gach mí. Tá compántas drámaíochta bunaithe againn le déanaí, sin Compántas Drámaíochta Ghlór an Churraigh. Chuireamar an chéad. dráma ar stáitse i rith Seachtain na Gaeilge. Tá an t-údar anseo, Camilla, comhghairdeachas Camilla arís! So, sin an chéad dráma go hiomlán as Gaeilge, ceapaim, a bhfuil ar stáitse i gContae Chill Dara le fada an lá. So, beimid ag brú ar aghaidh ar an togra sin le cabhair ó Oireachtas na Gaeilge. So. Tá súil againn go mbeidh níos mó déanta againn an bhliain seo chugainn. So tráth na gceist againn i rith Sheachtain na Gaeilge. Bíonn céilí againn ar a laghad dhá uair sa bhliain. Bíonn siúlóide, siúlóidí canála againn gach, timpeall dhá nó trí mhí, gach ráithe. Bíonn turas Gaeltachta againn uair sa bhliain. I gcionn seachtaine beimid i mBaile an Fheirtéaraigh i gcomhair an turas Gaeltachta na bliana seo. Anuraidh bhíomar ar Inis Oírr i gContae na Gaillimhe. An bhliain roimhe sin bhíomar ar an mBun Beag i nGaoth Dobhair. Agus an chéad bhliain, 2023, bhíomar i Ráth Chairn na Mí. Sin rud an-úsáideach, ceapaim, an nasc sin a chruthú leis na Gaeltachtaí. Bhí ar Oíche Chultúir i mí Meán Fómhair, bhí oíche bothántaíochta againn, sin scéalaíocht, amhránaíocht, ceol agus araile agus tá súil againn go mbeidh sé sin ar siúl againn arís i mbliana. Agus i gcomhair Seachtain na hOidhreachta, bíonn siúlóid, stairiúil againn i mbaile éigin. An bhliain seo caite bhí sé i Mainistir Eimhín. Agus an líon imeachtaí sa bhliain, tá beagáinín botún anseo, tá sé céad nócha naoi, ní céad nócha seacht. Ach so theip orainn an leibhéal dhá chéad a bhaint amach agus beimid ag obair go díograsach an bhliain seo chun an bearna sin a líonadh. So, sin an, sin slí amháin chun dul i dteagmháil linn. Táimid ar WhatsApp agus gach rud agus ar Facebook agus tá timpeall seachtó againn ar an ghrúpa WhatsApp anois so sin an, but tá daoine eile ag teacht ó am go ham. OK? Go raibh maith agat.